trí lú haon náid beo, is dócha. Dia dhaoib, Brian anseo ag léamh na nuachta as Meiriceá don séú lá déag Meán Fomhair dhá mhíle is a sé déag. Pictiúr mór de Hillary Clinton ar chlúdach an New York Times agus í ag craitheadh a lá láimhe le slua in Greensboro, North Carolina. Ach. Tugtar le fios go bhfuil an rás idir ise agus Donald Trump ag géarú agus b'fhéidir gur fíor é. Níl fágtha ach ocht seachtaine agus is cúis iontais dom é go bhfuil an rás ag géarú agus Donald Trump ar gan ach pinginí fágtha ag feachtas Donald Trump. ach sílim go bhfuil na meáin ag péinteáil pictiúir atá ródhearfach i leith Trump agus ródhiúltach i leith Clinton chun rás a dhéanamh de, ach ní rás é i ndáiríre. Is cosúil go mbreathnaítear ar Donald Trump mar údar athruithe agus. I dtír ina bhfuil daoine beagáinín tuirseach den seanrud, b'fhéidir go bhfuil sé le tuiscint go bhfuil athrú radacach ag teastáil ón toghlacht. Níl a fhios agam an é Trump an t-athrú radacach sin atá ag teastáil. Bhuel, tá 's agam nach ea i ndáiríre. Em. ach céard is féidir a dhéanamh? Breathnaítear ar Hillary Clinton mar dhuine atá níos socra, níos daingne, b'fhéidir, agus níos seasta fiú. Ach tá na mionpháirtithe ag baint barrthuisle, ag baint leagan aisti agus ag cur as don dá fheachtas. Breathnaítear ar Donald Trump mar rogha chontúirteach d'uachtaránacht. Deirtear Deir na vótóirí, dar leis na pobalbhreitheanna, nach bhfuil an meon ceart aige ná na luachanna, ach ceapann siad go bhféadfadh sé geilleagar na tíre a athrú agus go láimhseálfadh sé geilleagar na tíre níos fearr. ná Hillary Clinton. Sílimse gur baois amach is amach é sin, ach céard is féidir liomsa a rá, ní fear gnó mé. Bhí mé ag caint faoi seo le mí nó dhó anuas, an chonspóid thart timpeall EpiPen. agus tá na déantóirí ag baint triail as oirbheart nua na hagóidí ina n-aghaidh a mhaolú, nó iad a chloí, nó a chur faoi chois. Tá sé ina raic, mar is eol daoibh, mar gheall ar. phraghas barúil na n-EpiPens agus tá cór guthanna oirirce tar éis teacht amach ag moladh freagra réiteach cliste de réir cosúlachta.

chun coirpigh a dhúnmharú. Bhuel, ar ndú, glactar leis gur coirpigh iad mar níor cuireadh os comhair cúirte ariamh iad. Agus tá seans mór maith gur rugadh ar dhaoine neamhchiontacha. Deir Edgar Matobato go raibh seisean páirteach i gcaoga cinn de na dúnmharuithe. Caitheadh ceann acu chuig na crogaill, crochadh ceathrar eile agus caitheadh sa bhfarraige iad. 1,000 amhrasach in iomlán atá i gceist agus táthar ag cur i leith Rodrigo Duterte gurb eisean ba chúis le cuid mhaith acu agus é ina mhéara ar

Agus tá faitíos ar go leor polaiteoirí i Washington dá réir. Tá Seanadóir Daonlathach amháin ag déanamh athmhachnaimh ar fhón fillte a fháil agus an fón cliste a chaitheamh uaidh. Ar ais go dtí an toghchánaíocht. Is cosúil go bhfuil go leor leor daoine míshásta le Hillary Clinton agus tá spéis caillte acu sa toghchán agus in iarrthóir, san iarrthóir Daonlathach dá réir. Agus tá an Páirtí Daonlathach mar sin ag iarraidh. na vótóirí seo, nó na neamhvótóirí is dóigh, a tharraingt agus a mhealladh ar ais isteach sa phobal. Tá Dia Hadid ar Moslamach Meiriceánach í, is cosúil, níl mé cinnte. Feicim rian Bhéarla Shasana ar a Béarla ó am go chéile. Tá sí idir dhá thine Bhealtaine agus i ngalar i ngalar na gcás. Agus Níl a fhios agam céard is cúis leis an leis an idir dhá chomhairle seo, ach taispeáintear pictiúr dise, is dócha, ach oilithrigh, cibé, ag teacht do shearmanas, deasghnáth, is dócha, gabh mo leithscéal anois.

Bhuel, bhí sí i. tá muid á leanacht agus í ar an bhealach go Mecca. Agus tá sí ag cuartaíocht le mná eile nuair a iarrtar, nuair a fhiafraítear di go borb, A dhrifiúr, cá bhfuil do stocaí? mar is cosúil nár cheart. an Hajj a dhéanamh cosnocht. Tá Donald Trump ag déanamh geallúintí garbha go gcruthóidh sé 5 mhilliún post. 25 mhilliún post. Tógáil an bhalla sin idir na Stáit Aontaithe agus Meicsiceo, b'fhéidir. Tá sé ina chóisir i Mumbai. Agus cén fáth? Tá féile ar siúl in onóir Ganesh, An dia leis le cloigeann na heilifinte. Agus tá an fhéile seo ag leathadh, ag leathnú. Féile sách nua is ea é, thosaigh sé sa naoú haois déag. Céard a tharlaíonn nuair a thagann sos lámhaigh i réim? Agus nuair a thagann sos lámhaigh i dtreis? Ar a laghad, más féidir sos lámhaigh a chur i bhfeidhm sa tSiria, B'fhéidir go rachaidh siad i dtreis agus b'fhéidir go stopfaidh an troid. Bhuel, tá loighic ansin, ní féidir liom aon rud eile a rá. Deir oifigigh i dTéacsas gur chuir Sandra Bland lámh ina bás féin agus í i bpríosún, ach má chuir, Is cosúil go raibh an Stát, ar shlí amháin nó ar shlí eile, comhpháirteach ina bás. Agus tá an an t-agra dlí a cuireadh ar an Stát socraithe le íocaíocht dhá mhilliún dollar, slán an scéalaí, ach. Leis an íocaíocht sin, ní gá don Stát glacadh admháil go raibh páirt ar bith acu Bland. Tá na póilíní ag marú daoine gorma go fóill. Sa chás seo i gColumbus, Ohio, mharaigh oifigeach bán Buachaill trí bhliana déag gorm a raibh gunna BB aige ina lámh. Bhuel, ar a laghad bhí gunna aige ina lámh, is cosúil. Ach is deacair a bheith cinnte faoi sin fiú agus na póilíní chomh sásta gunna a chaitheamh síos, mar a deir siad, le tabhairt le fios go raibh an duine armtha. Iarmhairtí neamhbheartaithe i Nua-Eabhrac Bíonn cathair Nua-Eabhrac ag triail rudaí nua an t-am ar fad, ach déantar. trácht. Déantar trácht anseo do na bothanna Wi-Fi a thóg an chathair tamall de bhlianta ó shin, ach níorbh fhada, ar ndóigh, gur tháinig na. Cé a tháinig? Fan anois agus gheobhaidh muid amach. Liúdramán? Scraiste? Céard a tharla do mo ríomhaire? fada gur tháinig na liúdramáin ríste agus na crochadóirí, muise. Sílim go n-úsáidfidh mé liúdramán, mar ní úsáidtear an focal sin minic go leor, agus is maith liom é. Tháinig na liúdramáin agus chuir siad fúthu sna bothanna seo. Caithfidh mé iad seo a scríobh síos. Tá na Cluichí Parailimpeacha ar siúl in Rio de Janeiro agus leis na cluichí, ar ndóigh, tá. seirbhísí speisialta ag teastáil, go háirithe dóibh siúd de na lúthchleasaithe sin nach bhfuil an dá chos acu, nó an dá lámh, agus mar sin tá ceardlann deisithe acu nach bhfeictear in aon áit eile, lán le teicneoirí a dhéanann deisithe laethúla do chosa agus lámha agus píosaí eile den chorp atá ag teastáil chun iomaíocht a dhéanamh sna Cluichí Parailimpeacha. Go dtí seo. Bhuel, tá áthas ar na New York Jets, más é New York iad, agus sin, eh. ós rud é. Iomaítheoirí, na hiomaítheoirí, dar an scéal sna Cluichí Parailimpeacha. Tá na Jets sásta mar fuair siad díoltas ar Rex Ryan. Fuair siad an ceann is fearr air agus ar na Buffalo Bills. Bhí Rex Ryan ina thraenálaí dóibh agus tá sé imithe anois, anois go Buffalo. So, tá sé A-OK. dar leis na Jets. An Dlí Sláinte, nó Dlí Sláinte Barack Obama, tá rath air, is cosúil, fiú agus deacrachtaí fós le feiceáil. Tá árachas sláinte ag níos mó daoine anois ná mar a bhí riamh, ach

an mothúchán céanna a bhraitheann muid nuair a léann muid na nochtuithe a d'eisigh, eh, Edward Snowden tamall de bhliain ó shin. Tá Seachtain Faisin Nua-Eabhrac thart, agus críochnaithe le Marc Jacobs, ag crochadh bulbaí solais ón síleáil. Whoop-de-doo! So sin é, sin iad na scéalta nuachta don lá inniu, Dé hAoine an séú lá déag mí Mheán Fómhair dhá mhíle is a sé déag. Tá súil agam gur bhain sibh blas astu agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara bhfad, ach idir an dá linn, Guím rath Dé oraibh go léir. Slán.